Алыхьым фыкӏылъигъэпсэу. Ӏэхь, дыдыд мыгъуэ псо!
Тхьэ щхьэгъусэ бэлыхь уиӏам, ауэ щӏалэт. Ӏэ, дыдыд мыгъуэ мыбы жиӏэ зиӏысыр бэлыхь жи, Алыхь апхуэдэм дунейм темыта, егъащӏэм зы псы пэгун къэсӏэтакъым, егъащӏэм хадэ сихьакъым, былыми, джэдкъази псори езым и пщэ дэлъа мыгъуэщ тхьэмыщкӏэ, абы нэмыщӏкӏэ Пщафӏэри, жьыщӏэри, тхьэщӏэри езырат. Ар сыт хуэдэу сабийхэмкӏэ къыздэӏэпыкъурэт сэ, а, мыгъуэ? Пщафӏэри арат, жыпӏа? Алыхь аратэм, ар сыт хуэдэу пщафӏэрэт? Хьэ, уигъэтыншам, Алыхь сигъэтыншам, щхьэнтэм сытесу сигъэпсэуа мыгъуэщ, дауэ хъужыну?
Е, дахэ. Къыӏуахыжаӏым фи цӏэр. Хьэуэ, къыӏуахыжаӏым. Ауэ узытепсэлъыхьыр уи лӏраӏым.

Мыхьэри, мыхьэр зылъагъу, утемытын уей дунейм, фэзгъэлъагъун зы тхыгъи къэзмыгъанэу сэгъэ, сыбзыфӏалъэж фэзгъэлъагъун уэ, хэт щӏегъуэжми деплъынщ-тӏэ, фэ къомыр зымылъагъужарэт игъащӏэкӏэ. Мыр дауэ фӏэддзагъэм иджы? Мыр сыт, мыр уей дауэ фӏэдгъэнэну?

Ахьсэ, си губзыгъэ цӏыкӏу, сыт уигу зыхуэзакъуэр? Нобэ сыпхуэмызамэ, мы си гущхьэр зэгуэтхъынт. Сыт къэхъуар, сыт? Жыӏэт псынщӏэу? Зыгуэрым си гу бампӏэ худэсхыну сыхуейт, уэ нэхъыфӏ сэ згъуэтын. Сыткӏэ иныкъуэм дем си щхьэгъусэр арэзы щӏыгъуейщи, пщӏарэт.
Аааа, мыгъуэ, сщӏэт сэ ар. Аслъанчик фӏэкӏа нэгъуэщӏ зыри сыхуейкъым жыпӏэу ущысфӏыдэкӏуам щыгъуэ сщӏэт сэ ар зэрыхъунур. Кхъэ, кхъэ, мамэ къут пцӏум удэкӏыж, Ар щӏалэ ӏей, моуэ иныкъуэм дей ныкъуэкъуалэщ. Нтӏэ, щӏалэ ӏейкъым.
Еплъыт. Зы пщыхьэщхьэ къыщӏыхьэжа, и гъуэншэджыр моуэ къриудауэ, схуэдыж жери къысхуишия. Сэ зыкъэсплъыхь зынэсплъыхьри, ӏудэнэ плъыжь фӏэкӏ згъуэтатэӏыми, гъуанэ нэхъ нэхъыфӏщ жысӏэри ӏудэнэ плъыжькӏэ хуэздыжа нтӏэ пэжщӏэ. Пэжым Алыхь фӏы илажьэ, нтӏэ темыгъахуэ хъужа ӏудэнэ плъыжьым Алыхь зыри имылажьэ. Мамэ, Ар зи бзаджагъ нэ темыхуэн зи. Ар зыщ. Мес дыгъуэпшыхь къыщӏыхьэжа сыгъашхэ, жиӏати, къэзжыхьу, сылъату, сыкӏату ӏэнэм къыхутезгъува ерыскъыр. Си губзыгъэ цӏыкӏу макароныр хуэзгъэувщ, къакӏуэ къэтӏыс, жысӏэри езыр тӏысщ,

Дапщэрэ сызэрынэкӏуэнур, я дэ ди Тхьэ? Зэхъуафӏ сыхъуну мыр? Сыт щхьэм бий пэ ущыщыӏам? Уарэзы дыдэу ущӏэкӏыжащ, фӏы дыдэу схуэфщӏащ, хужьыбзэщ, сӏозагъэ, жыпӏэри. Сӏозагъэ, хужьыбзэ, щаухъуакъым зэрыфщӏар. Жысӏакъым, змыӏакъым. Уришхэфӏэ.
Аракъым, зо. Зэ догуэ-тӏэ, дохутырым сыкъеджэнщ.

Къыбдыдэ, хъарзынэ, зыгъэпсэхупсыр ящӏар абы нэхъ цӏыкӏу дэгъуэду. Къысхуэщӏэкъымэ узэрымыарэзыр. Сызэрымыарэзыри.
Мы си жьэм жьдэлъ протезыр къыжьдэсхурэ, кумбыгъэм ислъхьэну сыхуейщи хъукъым, ихуэкъым кумбыгъэм. Сыт? Дэнэ здимыхуэр жыпӏа?

Муртаз! Муртаз! Дэгу хъуа Муртаз. Уа, мы жэщыбгым сыт мыгъуэ къэхъуар, сыт ущӏэкӏуар? Дэнэ жэщыбг?
Пшапэ зыхэуэн щӏидзэ къудейура. Муртаз, хьэуэ къызжепӏыкӏэ зы ӏэмал иӏэм, ди мэкъур губгъуэм къинащ. Ар абы ифыхьмэ, ӏэщым едгъэшхын диӏэнум, къэдмышэжу хъунум, уи шыдым сыхуейри сыкъэкӏуауэра, унэм щӏэсым сыкъигъэкӏуа. Уэлри дахэ сэ си шыдыр дэмыт, естащ зыгуэрым. Сыт жыпӏэ зищӏысыр? Тӏэ, сыт жесӏэныр сэ, унэм щӏэсым, сэ зысхуэпэху псынщӏэу шыдыр къеӏых жиӏащ, къызомыту хъунум. Уэлри дэмыт, зо, сэ сыт-тӏэ фхуэсщӏэну, сэ шыд сыпхуэмыхъуну сщӏэ мыбы. Дэнэ здэщыӏэр уи шыдыр? Хэт зэптар? Естащ модэ зыгуэрым.
Хэт зэптар, къызжеӏэ, ар щӏыжысӏэри, сэ абы шыдыр къеӏысхыжынщ,

А зы Алыхь лъапӏэ тӏэкӏу адкӏэ укӏуатэ хъуну а пумышхыкӏ си удз гъэгъа тӏэкӏу мыгъуэр, еуей, Алыхь мы былымыр зызейм яхуэмыубыдыж.
Зулижан! Зулижан! Ей, мы слъагъур уэра? Ей, дауэ щыт? Алыхь Светэ, упсэууэ услъагъун си мыгугъатэ! Ущытэмэмкӏэ, ущылъэрытеткӏэ хъер, сымаджэщым унэмыкӏуэрэ, мазищ хъуащ узэрынэмыкӏуэрэ. Дыгузэващ, щылажьэу хъуар, лэжьапӏэ нэужьым сыкъыӏухьэнщи, уи ӏуэхур зытетыр къэсщӏэн жысӏэри, сыкъыӏухьаура. Мыр сыт, ӏей, мыр?

Хэт зи гугъу пщӏыр? Си лӏыр, къыбгурыӏуа? Тобэ, тобэ, тобэ. Алыхь! Алыхь! Зыдукӏыжам хадэм

Щӏэрыпсыбзу къищэхуа Сегъэбампӏэ, къыздрихар пщӏезынт сэ мыдэ, пщэдджыжь пщыхьэщхьэ имыӏэу си щхьэгъубжэ щӏагъым вв-вв-вв-вв-вв жеи, пкӏэуэ мажэ вв-вв-вв-вв-вв жеи, е зыбгъэпсэхуну ухуимыт, е угъуэлъыну ухуимыт, мис апхуэдэ. Бампӏэгъуэ хъужауэ, мо Тэтэрхьэ я къуэмрэ абырэ жыг хадэ зэдащӏар пщӏэжрэ, мыӏэрысэ тӏэкӏу хащӏауэ. Арати, мыӏэрысэ къехьэлӏэжыгъуэм Мурат нэхъ яхэтари, мыӏэрысэр къищтэри, иришажьэри, Ахъшэ къыщӏихауэ хъуар и нэхъыбэр езым жыпым ирилъхьа модрей тхьэмыщкӏэм къыщӏэкӏа щыӏэкъым жери мо тӏэкӏур иритщ абыи. Бын машинэшхуэр къищэфа, модрейр къигъапцӏэри, модрейр къищэхуа пщӏэрэ?
Фэ къищэфащ. Умыдыхьэшх сыт? Шыдыгу зэщӏэщӏа аращ къыщӏэкӏар.

Фыдыхьэшх, фыдыхьэшх, иджыри зэ сыноупщӏ, ефэрэ уи жэмыр тутын? Ефэкъым, пэжщ, нтӏэ абы щыгъуэ уи мэкъум мафӏэ къыщӏэнауэ ес.